mbuye wa zolengedwa zonse madaliso ndi mtendere zipite kwa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam akubanja kwake masahaba ake komanso ndi wina aliyense amene akutsatira chiphunzitso cha mtumiki ameneyu mpaka tsiku la chiweruzo jamaatul muslimin ndikulandireni komanso inu ndilandireni ku programu kapena kuti ku lesson imeneyi imene tikuyitchula kuti maphunziro a taraweh programu imeneyi cholinga chake tikufuna tiziunika majuzu a mu qur'ani amene akuwerengedwa usiku umenewu kapena kuti mmausiku amenewa a mwezi wa ramadhani chifukwa pamene tangolowa lero kuti ndi 1 ramadhani usiku uno ndiye kuti

ifenso taganiza kunena kuti chikhala cha nzeru kuti tikhale tikuphunzisana komanso kukumbusana makamaka zimene zidayankhulidwa mu qur'ani imeneyi imene tizikhala tikuyimva ku mzikiti nthawi ndi nthawi komanso imene tikhale tikuyiwerenga nthawi ndi nthawi mmene allahu subhanahu wataala adayankhulira mu buku lake lolemekezeka la qur'ani adayankhula kunena kuti mwezi umenewu wa ramadhani ndi mwezi wa qur'ani ndi mwezi umene idatsika qur'ani ndi mwezi umene allah adafuna kuti atsitse buku lolemekezeka la qur'ani ndi cholinga choti chikhale chiwongoko kwa anthu asapezeke kuti munthu basi angoyenda mchimbulimbuli kapena mu mdima koma kuti akhale ndi muni womuunikira kumene akupita kuti asapezeke kuti akugwera mdzenje kapena kugwera mutchire la umbuli ndi matenda a mumtima iyayi koma kuti munthu ayende muchiwongoko komanso mudangalira choncho allah adaganiza zotsitsa qur'ani ndipo adayankhula ndithu kunena kuti shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kuti ndithu mwezi wa ramadhani ndi mwezi umene idatsitsidwa qurani hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan ndi cholinga choti quraniyo chikhale chiwongoko kwa anthu onse ndipo sananene kuti kwa asilamu okhaya ananena kuti hudan linnasi sananene kuti hudan lilmuslimin kutanthauza kuti aliyense munthu amene akupezeka pa dziko lapansi ngati akufuna chiwongoko ku moyo wake wauzimu akuyenera kutani akuyenera kuyitsatira qur'ani kuyifufuza qur'ani komanso adapitiza kunena kuti wabayinati minalhuda komanso kuzafotokoza za chiwongoko chimenechi kuti kodi munthu kuti apeze chiwongoko chenicheni ndi kukapulumuka pamaso pa allahu subhanahu wataala ku chilango cha allah subhanahu wataala akuyenera kupanga ziti ndi ziti zimene zingamupitise ku chiwongoko ndi ziti zimene zingamubwezerese ku chiwongoko chenicheni cha chisilamu komanso pakhale al furqan kusiyanisa pakati pa choyipa ndi chabwino zonsezo qur'ani imafotokoza bwinobwino pa chifukwa chimenechi taganiza kunena kuti mu lesson imeneyi tsiku lililonse tizikhala tikukambirana juzu imodzi ya mu Qur'ani chifukwa tonse ngati tikudziwa Qur'ani ili ndi majuzu 30 majuzu 30 amene akupanga Qur'ani tikamanena kuti majuzu ndi kuti ndi gawo gawo limene amene adapanga compile Qur'aniyo adaganiza kuti ayike choncho ndiye ili ndi magawo 30 ndiye lero lino tiyamba ndi gawo loyambirira ndiye mu gawo loyambali Ah, tisanayambe kuona juzu imeneyi imene imatchulidwa kuti ah, juzu ya alif lam mim imene ikupezeka mu suratul baqara juzu 1 timafuna tifotokoze kunena kuti tikamaphunzisa lesoni imeneyi kapena kuti tikamakumbusana za lesoni imeneyi tiziyang'ana zinthu zokwana zinayi chinthu choyambirira ndi chimene pa chiarabu amachitchula kuti uh, gharibul Qur'an mwachidule kunena kuti matanthauzo a Qur'ani imene izikhala bayanun wa tawdihu limaani lalfadhi lghamida fi lqurani lkarim kuti tizikhala tikufotokoza matanthauzo a mawu amene atchulidwa mu qur'ani mmenemu akanena kuti mwachisanzo qul huwa llahu ahad kodi mawu amenewo akutanthauza chani tizimasulira zinthu ngati zimenezo komanso pazikhala zinthu zi- zina zimene tiziona mu lesson imeneyi chinthu chimene chimatchulidwa kuti al aqwalu fi tafsir mawu amene akupezeka mu tafsiri imene amanena kuti dhikru l aya au l ayati min alquran kuyitchula aya

komanso matabiin komanso masalafi salih a umma uno wachisilamu amene adayankhula malingana popanga relate ndi mawu amene atchulidwa mu aya muja kuti kodi aya imeneyiyi maswahaba anayimasulira motani ndiye pamenepo tiziona ngati za achina ibn abbas kuti anati chani komanso mata, matabiin achina qurtubi akuti chani zonsezo tikhalenso tikuyang'ana komanso chinthu china tiziyang'ana nkhani imene am- imatchulidwa kuti al hidayat ah, kapena kunena kuti al jawanibu al mustafada min al aya kuti kodi m'maaya amenewa tikuphunziramo maphunziro otani m'maaya amenewa ilmiyan wa amaliyan baada attafsiri kuti tikupeza maphunziro otani komanso kodi tingagwiritse ntchito motani aya imeneyi pambuyo pa tafsiri poti tamva kutanthauzira kwake komanso kuti kodi masahaba ndi matabiini pa aya imeneyi anayankhulapo zotani pa chifukwa chimene chichi ndithu zithandizanso kuti tiphunzire maphunziro a- angapo komanso china chimene tiziyang'ananso ndi asbabu nuzul kuti kodi aya imeneyi inatsika chifukwa chani imene pa chiarabu amanena kuti alwaqia au suali alladhi nazalat alaya au sura aqibahu bayana lah kunena kuti uh, incident kapena kuti situation imene inachitika apo nthawi ya mtumiki kapena mafunso amene anafunsidwa mtumiki amene anapangisa kuti itachitika incident kapena kuti situation imeneyo kapena kuti ida- itachitika nkhani imeneyo allah adatsitsa aya kapena adatsitsa sura mu qur'ani kapena mtumiki atafunsidwa mafunso akuti akuti allah adatsitsa aya kapena sura yochokera mu qur'ani zinthu zimene zonse tikhalanso tikuyang'ana mu maphunziro amenewa ndiye mwachangu kwambiri uh, lero lino tiyambe ndi juzu yoyambirira imene ikupezeka mu suratul baqara Suratul Baqara ndi imodzi mwa masura akuluakulu mu Qur'an ndipo mu Suratul Baqara Allah wafotokozamo ndithu nkhani zosiyanasiyana Allah wafotokoza zizindikiro za mamunafikun anthira kuwiri anthu amene pamaso kumaonesa ngati achisilamu koma mumtima mwawo akusunga kampeni kumphasa akusungamo ukafiri Allah wafotokoza ma characteristics awo komanso Allah mmenemo wafotokozanso nkhani za mabanu Israeli ndi Musa alaihi salam kuti kodi zinakhala bwanji ah, Musa alaihi salatu wassalamu kuwalalikira mabanu Israeli komanso kuwapulumusa ku nkhanza za Firaun nkhani zimenezo ndithu zikupezekanso mu suratul Baqara komanso Allah wakambanso mmenemo nkhani yokhuzana ndi al-qisas kunena kuti wakupha aphedwe nkhani imeneyonso wayikambanso mu suratul bakara komanso nkhani yokhuzana ndi mwezi wa ramadhani komanso kulamulidwa kwa kusala mmwezi wa ramadhani kwakambidwanso mu suratul bakara komanso suratul bakara mwakambidwanso nkhani ya haji komanso kuti kodi munthu angachite bwanji mapemphero a haji ndi umura komanso nkhani ya ukwati mchisilamu kuti kodi mkazi ukhala naye bwanji wamkwatira nkhani za madivorce zonsezo allah subhanahu wataala wazikamba ndithu mu Qur'an ah, mu suratul baqara komanso wakambanso nkhani zokhuzana ndi aneneri ena amene adabwera pambuyo pa musa alaihi salatu wassalamu tikukamba za aneneri daudi alaihi salam komanso aneneri ena komanso allah wakambamo nkhani yokhuzana ndi ngongole komanso wamalizira Allah subhanahu wa ta'ala mmenemu ndi kuchenjeza umma wa Chisilamu kuti uope tsiku limene udzabwerera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Komano lero tiyang'ana ndithu aya namba 2 ya mu suratu al-Baqara suratu Alif Lam Mim, makamaka pamenepa ndi pa aya namba 2 pamene allahu subhanahu wa ta'ala pokamba nkhani ya qur'ani akunena kuti dhalika lkitab limeneli ndi buku la raiba fihi limene lilibe chikayiko mkati mwake hudan lilmuttaqin kuti chikhale chiwongoko kwa anthu awa amene ali omuopa allahu subhanahu wa ta'ala la shakka fi kaunihi min inda llahi taala kuti qur'ani iyo ilibe chikayikiso china chilichonse kuti ndiyochokera kwa allahu subhanahu wa taala hudan lilmuttaqin kuti chikhale chiwongoko kwa allahu subhanahu wa taala ndiyeno nkhani imeneyiyi kapena kuti aya imeneyi pomasulira anthu a tafsiri adayankhula kunena kuti um, akamanena kuti attaqwa ndi mmene anthu kapena kuti mmene ma scholars osiyanasiyana adakambira kunena kuti munthu atsimikize pa lilime komanso ayankhule komanso achikhazikise mu mtimamo kuti ndithu zimenezo ndi zoona ndiyeno kuchokera kwa ibn abbas radiyallahu anhu adayankhula mmawu ake kunena kuti hudan lilmuttaqin kuti akamanena kuti chiwongoko kwa anthu okhulupirira akutanthauza alladhina yahdharuna min allahi uqubatahu fi tarki ma yarifuna min alhuda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa minhu kuti anthu awo ndi amene amakhala akuziletsa kuzi, ku zilango za allahu subhanahu wa taala kapena kuti akuzitchinjiriza ku chilango cha allahu subhanahu wa taala posiya zimene a- alesedwa ndi allahu subhanahu wa taala allah walesa zakuti zakuti iwo aja ndikumasiya zimenezo osazipanga allah walamula zakuti zakuti iwo ndikumazipanga zimenezozo osasiya

Uh, munthu wina wake adayankhula ndi ameneyo abdurrahman ibnu sakhar amene ali abi huraira kunena kuti mattaqwa kuti kodi akamanena kuti taqwa ndi chani kwenikweni ndi poyankha adamuyankha munthu uja kunena kuti hal wajadta tariqan dha shauk kuti kodi tandiuze iwe zitapezeka kuti wapeza njira imene ili ndi minga kapena kuti unadusapo mnjira imene ili ndi minga adamfunsa munthu uja choncho ndiye munthu uja adanena kunena kuti naam e ndinadusapo ndithu qala ndiye adafunsa kunena kuti fa kaifa sanata ndiye udapanga chani utapeza kuti njira imene wadusayo ili ndi minga qala ndiye munthu uja adanena kunena kuti idha raaitu shauka adaltu anhu au jawazathu au jawazathu au qassartu anhu qala dhalika taqwa adanena choncho kunena kuti ineyotu zimapezeka kunena kuti ndikangoona mingayo ndiye kuti ndimayichosa kapena apo iyayi ndiwa ndi ndiyenda moyizemba minga ija kuti isanditani isandibaye ku miyendoko ndiyeno abi huraira atamva mawu amenewa adanena kuti dhaka taqwa akuti chomwe chomwenso ndi mmene imakhalira taqwa kumuopa allahu subhanahu wa taala kuti chimene adakuletsa ukuyenera iweyo uchiwambale chimenecho kapena kuti uchilambalale uchithawe kapena uchichotse kumene kapena uchisiye njira imeneyo usaduse munthu uja ananena choncho ndithu kunena kuti ndikaona ineyo minga choyamba ndiye kuti ndiyichotsa kapena ndiyenda moyilambalala apo iyayi ndisintha njira imeneyo ndidusa njira ina ndiye pomwe anthu anena kuti chimodzimodzinso ndi mmene imakhalira taqwa imapezeka kunena kuti munthu uyo basi akutani aidha achi- achipewe chinthucho osachipanga kapena kuchilambalala kumene kapena basi o- kuchi- kuchisamukiranso chinthu choyipacho mmenemu ndi mmene ikuyenera kukhalira chani attaqwa kumuopa allahu subhanahu wa taala sono munthu akakhala ndi taqwa imeneyi chimene chimachitika ndi cho- ndi chotani amatha kukhulupirira ngakhale zinthu zimene zili alghaib ilmu lghaib zinthu zobisika

logic mwina singavomereze koma akuyenerabe akhulupirire basi mwachisanzo munthu akhulupirirebe kunena kuti iyeyo akazamwalira azaukitsidwa pambuyo poti wawola mafupa onse awa- awonongeka ndi kukhala dothi koma allah azamuukitsa asafunse kuti zizatheka bwanji nzeru zake zisafunse choncho kuti a nanga zizatheka bwanji zimenezo iyayi umomo ndi mmene allah subhanahu wataala adapangira ndiye kubisikako kumeneko komanso nkhani yokhuzana ndi mavuto a m'manda kuti munthu wamwalira wayikidwa m'manda asafunse munthu kuti ah, ndinu angelo mmene muja amayima pati o ndiye zimakhala bwanji mavuto amenewo munthu amagonekedwa ndi angalangidwe chotani munthu asafunse zimenezo iye ayi angokhulupirira kuti kumanda kuli mavuto kwa anthu amene ali osagwira ntchito zabwino komanso nkhani youkitsidwa kwa akufa tanena kale kuti munthu azaukisidwa pambuyo poti anali mafupa okhaokha komanso nkhani ya kasiratu kamene kali kotchuka ka bridge kamene kali kowonda kwambiri e, kokutwa munthu akadusa pamenepo akuyenera kuzikhulupirira zimenezo popanda kutani kufunsa mafunso ochuluka komanso nkhani ya mizani kuti pakakhala sikelo yomayeza kuti ntchito za munthu amagwira bwanji pa dziko lapansi nanga zabwino ndi zoyipa zikuchuluka ziti komanso janna kumparadiso komanso kumoto annar munthu usakhulupirire zimenezo osafunsa kuti awo sono kujanna kumene kuku anthu azikakhala mu chilumu chimodzi zi- iyayi inuyo mungokhulupirira kuti allah waikhoza janna imene malo m'maso sanathepo alingalira ngakhale ub- ubongo kuganizirapo akudziwa allahu subhanahu wa taala inu mungoyenera kukhulupirira ziti mungoyenera kukhulupirira zimenezo umo ndi mmene taqwa imakhalira mmene tapangira pamenepa ndi mmene tizipangira mu maprogramu athu a mwezi umene wa ramadhani pulogalamu makamaka imene ya maphunziro a tarawih kachitidwe kake kazikhala ngati kameneka ndikafika apo ndipempha allahu subhanahu wa taala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani yokhuzana ndi chipembedzo cha chisilamu komanso kuti saumu yathu ikhale yolandiridwa ndi kuti akatilipire malipiro ochuluka pa tsiku la chiweruzo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh